Tar abhaile agus mise ag canadh é ansin i gcomhair Lá Fhéile Pádraig, ok? Anois sa stiúideo liom tá Brian Mac an Astraigh agus go maith tú fhéin? Tá sé, tá an lá go hálainn nach bhfuil Brian? Tá, an-ghrianmhar ar fad. So tá tusa chun scrúdú cainte a chur ormsa? Táim, is mise an scrúdaitheoir. Go maith. So, sure tosóimid anois, away leat ansin Brian. Cad is ainm duit? Is mise T-Rex Ó Saurus.
Agus cén aois thú? Tá mé seasca cúig milliún bliana d'aois. Whoa.
Cén dáta breithe atá agat? Bhuel, rugadh mé ar an ceathrú lá is fiche den Nollaig.
Agus céard é do sheoladh? Fiche trí, Bun an Bhóthair, Baile Átha Cliath, Éire. Agus céard é do scrúduimhir? haon a náid a ceathair a sé a seacht a hocht a naoi a dó a trí a cúig. Maith thú, T-Rex. An bhféadfá an dán Géibheann a léamh dom? Ó, Géibheann, yeah, yeah. Em, bhuel, níl an dán os mo chomhair amach, ach b'fhéidir go ndéanfaimid iarracht é a léamh gan na nótaí. Géibheann, le Caitlín Maude. Ainmhí mé, ainmhí allta as na teochreasa, a bhfuil clú agus cáil ar mo scéimh. Chroithinn crainnte na coille tráth le mo gháir. Ach anois, luím síos agus breathnaím ar an gcrann aonrach sin thall. Tagann na céadta daoine chuile lá, ach ní ligeann siad amach mé mar tá mé gafa sa zú.

All right.
Seo madra ar strae. Yeah. Fuair Liam téacs ó Shíle agus léigh sé an téacs agus bhí a madra imithe. D'iarr sí cabhair ar Liam. Bhuail Liam le Síle agus bhí Síle buartha, bhí sí ag caoineadh, an cailín bocht. Rug Liam barróg uirthi, Ná bí buartha! arsa seisean. Inis dom cad a tharla. D'inis Síle do Liam céard a tharla. Bhí sí ag ól caife. Ba mhaith le Liam cabhrú léi. Ghlaoigh Síle ar an raidió. Chuir fear an raidió fógra amach agus chuir Síle cur síos ar an madra ar Facebook. Bhí an madra bán agus dubh. Joe Joe an t-ainm a bhí air. Thug Síle a huimhir theileafóin agus chuir sí téacs amach freisin. Chuaigh siad ag lorg Joe Joe. Shiúil siad na bóithre agus ní bhfuair siad an madra. Chuala Síle a fón ag bualadh. Thóg Síle an fón amach as a póca. D'fhreagair Síle an fón. Fuair duine éigin an madra. Fan ansin! a dúirt sí. D'inis Síle an nuacht mhaith do Liam agus bhí siad an-sásta agus bhuail Síle leis an duine a fuair an madra agus fuair sé Joe Joe san ionad siopadóireachta. Lean Joe Joe é, thug an buachaill Joe Joe ar ais do Shíle agus chuala Síle, or no, gabh mo leithscéal, chuaigh Síle abhaile, bhí Mam agus Dad ann agus bhí siad lán sásta. Ba mhaith le Dad an scéal ar fad a chloisteáil.
An-mhaith ar fad, T-Rex. Yeah, go raibh maith agat. An féidir leat trí cheist a chur ormsa maidir leis na bpictiúirí seo atá os do chomhair amach? Ceart go leor, ceart go leor. Cén fáth a fuair Liam téacs ó Shíle? Fuair sí téacs ó Shíle mar bhí an madra imithe ar strae. Agus cad a fuair Liam ó Shíle? Eh, fuair sé téacs. Right, ok, yeah, yeah, sin go maith, sin go maith. Eh, go raibh maith agat. Agus an ceist deireanach dhuit anois, ar bhuail Liam Síle? Eh, níor bhuail sé Síle, bhuail Liam le Síle, mar bhí Síle buartha, bhí sí ag caoineadh. Alright, go raibh maith agat. Maith thú.
Ansin cuirfidh mé trí cheist ortsa. Right, go on, away leat. Cad a bhí Liam ag déanamh i bpictiúr a dó? Bhuel, bhí, bhí Síle ag caoineadh agus chonaic Liam a sheans agus rug sé barróg uirthi. Chuir sé a lámha timpeall uirthi agus bhí sé díreach chun shift a thabhairt di nuair a thosaigh an ciotal ag fiuchadh. Fiuchadh! arsa Liam agus bhí air suí síos agus cupán tae a ól.

Agus ní Joe Joe a bhí ann, táim a rá leat! Aontaím leis sin. An bhfuair duine éigin an madra Joe Joe? Ó, ó, yeah, fuair, fuair. Yeah, fuair duine éigin an Joe Joe ceart go leor, agus buíochas mór le Dia, fuair Liam seans eile arís. Bhí áthas an domhain ar Shíle agus rug sí greim ar Liamo. Yeah, rug. agus rug Liamo greim ar Shíle. Níor chreid sé a dhá lámha agus fuair sé an deis i ndeireadh na dála agus d'éirigh leis shift a fháil uaithi. Ceart go leor, maith thú T-Rex. Níl a fhios agam an é sin an scéal céanna a fheicim mise ann ach ar aon nós, bhíodar ann ar fheabhas ar fad. Go maith. All right. Inis dom, inis dom, is muid chun comhrá a dhéanamh, inis dom fút féin, T-Rex. Bhuel, ar dtús báire, táim seasca cúig milliún bliana d'aois, is mise an duine is sine sa domhan. Tá beirt deartháracha agamsa, Edmontosaurus agus Brachiosaurus, agus tá drifiúr amháin agam freisin, Ceratosaurus. Cá bhfuil tú i do chónaí? Táim i mo chónaí i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath. Agus an dtaitníonn an ceantar sin leat? Á, taitníonn an ceantar sin go mór liom, mar tá a lán áiseanna ann. Tá pictiúrlann an Savoy, Tá a lán siopaí cosúil le Arnotts agus Clearys ach ach ní théim isteach i gClearys mar you know bíonn sé lán de culchies istigh ansin you know so ní maith liom dul isteach ann. Tuigim.
Cá bhfuil tú ag dul ar scoil?
Freastalaím ar Pobalscoil Ramhar. Déan cur síos ar do ar do scoil. Bhuel is scoil meascaithe í. Tá thart ar 1,000 dalta sa scoil. Agus yeah, sin é. Agus cén t-am a thosnaíonn an scoil? Bhuel, bíonn na múinteoirí go léir istigh sna ranganna ag thart ar a naoi a chlog, ach ní thagann na daltaí isteach go dtí thart ar a haon déag i gcomhair an sos beag. Agus ní thagann mo chara Liamo isteach go dtí go n-osclaíonn an canteen. Agus ansin tagann Damo isteach nuair a bíonn an scoil thart ar a ceathair a chlog. Ah, agus conas a dtagann tusa ar scoil? Bhuel eh, eh, faighim mise síob ó mo chapall Stevie. Stevie Capall, Trup trup a chapaillín Stevie the Grey, siúl go mall agus sodar go réidh, as go brách go barr Binn Éadair, tiocfaimid abhaile in am don tae, b'fhéidir. Trup trup, trup trup, trup trup trup. Anois, an cheist atá agamsa, ortsa, now Brian, ná cé hé Oscar? Oscar bra? Agus cén fáth a bhfuil Oscar ag caitheamh bra? Oscars bra, an dtuigeann tú? Sin an cheist atá mise ag iarraidh a fháil amach ó na múinteoirí, na múinteoirí na tíre seo, agus ní bhfuair mé freagra riamh ar an gceist sin. Sin seafóideach. Céard iad na hábhair scoile a dhéanann tú? Tá mé ag déanamh, tá mé ag déanamh, Gaeilge, Béarla, Mata, Ceol, Ealaín, Bitheolaíocht agus Stair, agus is í Gaeilge an t-ábhar is fearr liomsa, so now, tabhair marc breise i gcomhair. dom i gcomhair sin, is maith liom mata freisin. Cinnte. Yeah, is maith liom mata freisin. John Manuel Mata, a imríonn le Chelsea. Is peileadóir iontach é. An bhfuil atmaisféar maith sa scoil? Ah, tá atmaisféar leictreach sa scoil, go háirithe sa rang bitheolaíochta. Rinneamar buama inné ag an aigéad hidreaclórach a chaitheamar é ar phíosa potaisiam. Phléasc an seomra agus chuir an múinteoir síos ar an, chuir sé fios, sorry, gabh mo leithscéal, ar an mBriogáid Dóiteáin. Bhí an atmaisféar leictreach ann, ceart go leor. Bhí tintreach agus toirneach sa rang. Oh, ceart go leor. Ah, agus céard é an caitheamh aimsire is fearr leat? Is maith liom ceol.